kana ɲina ka cloche de notification activer o b'a to an mana video kura fɛn o fɛn labɔ i bɛna bɔ a kalama ne ba n bɛ fɛ an ka baro kɛ fɛn nafaman dɔ kan n b'i lamɛn n denkɛ ne ka patɔrɔn mese kamara a bɛ fɛ k'a ka baarakɛyɔrɔ kalifa n na k'e to nin si da hakɛya in na tiɲɛ yɛrɛ la n denkɛ o ye ko ɲumanba ye ka d'a kan i bɛ baara kɛ wa kurazi b'i la jagoya de don a k'a ka danaya da i kan awɔ ne ba nin kɔni bɛna na kɛ kunnawolo ye ne ma mese kamara a si b'a la ka janfa i komi dencɛ t'a bolo o de la a bɛ fɛ k'a ka baarakɛyɔrɔ kalifa ne na nka o ye kibaruya ɲumanba de ye n denkɛ mɛ munna e b'a la ka jɔrɔ nin kɛcogoya la tantɔ mun bɛ ka n jɔrɔ ne ba kɔndisiyɔn dɔ de b'a la a bɛ fɛ ne k'ale denmuso furu de a bɛ fɛ e k'ale denmuso furu yalasa a k'a ka baarakɛyɔrɔ de d'i ma awɔ kɛ ne ba o de b'a la ka kow kɔnplike e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ madina de fɛ hali n'a y'a sɔrɔ nin wagati in na a fa t'a la ka sɔn nka n dalen b'a la wagati kɔfɛ a bɛna na sɔn ka d'a kan ne dusukun ye madina de suwazi nka nin baara in fana nafaba de b'a la ni ne sɔnna ne bɛ se ka wariba sɔrɔ sini ka jɔ ni aw bɛɛ lajɛlen ka musakaw ye bɛ n ka rɛvuw reyalize nka o kama il faut que ne ka pɛridi madina de la tiɲɛ yɛrɛ la ne dun ma da la k'a fɔ ne bɛ se ka balo ale kɔfɛ n denkɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko kɔnpilikelen don nka n'i kɔni ko ne k'i kɔnseye ne bɛ mun fɔ i ɲɛna i kana madina ye k'a to yen nɔ ɲɛnamaya in tɛ wari dɔrɔn ye walima baara ɲuman sɔrɔli dɔrɔn wari bɛ na a bɛ taga wa i bɛ se ka baara dɔ sɔrɔ bi sini a bɛ tiɲɛ nka n'i ye muso ɲuman sɔrɔ mun b'i fɛ i b'a fɛ o ye waritigiyaba de ye ka d'a kan o bɛ se k'i dɛmɛ k'i suteni i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na wa a bɛ se ka ko camanba de kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'i tɛ waritigi ye n'o tɛ i bɛ se ka diɲɛ wari bɛɛ lajɛlen fana bɛɛ sɔrɔ nka i bɛ muso dɔ sɔrɔ o bɛ i ka ɲɛnamaya toli i bolo a tɛna foyi lase i ma ni dusukasi yɛrɛ dɔrɔn tɛ o yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababuya ye ka ɲɛnamaya yɛrɛ nege bɔ i la i n'i ka waritigiya bɛɛ lajɛlen n'i ye muso sɔrɔ muso min b'i fɛ hali ni wari t'i bolo don min na a bɛ to yen nɔ i kanu kosɔn nka i mana muso de furu mun t'i fɛ hali i mana wari ni sanu de d'a ma a bɛ ko suguya bɛɛ lajɛlen kɛ yalasa a kana to i nɔfɛ n y'i ka kumaw faamuya ne ba kana wari in dɔrɔn lajɛ dɛ muso ɲuman de lajɛ e yɛrɛ b'a dɔn madina ye muso ɲuman de ye nin wagati in na madina ɲɔgɔnna muso ɲuman sɔrɔli ka gɛlɛn nka ne dɔrɔn tɛ deside i ka kow la i bɛ se ka taga i fa fana hakilinata ɲininkali kɛ baasi t'a la n y'a mɛn ne ba e yɛrɛ b'a kalama ne bɛ ka kɔrɔ wa sɛgɛn b'a la ka na tiɲɛ yɛrɛ la ne kelen tɛna na se ka baarakɛyɔrɔ gérer tiɲɛ yɛrɛ de don i mɛɛnna baarakɛyɔrɔ in na yɛrɛ de ne ye hakili jagabɔ kosɛbɛ e yɛrɛ b'a kalama dencɛ t'an bolo o la an tɛna na se k'an ka baarakɛyɔrɔ to manamana mɔgɔw ka bolo kan o la e ye desisiyɔn jumɛn de ta n bɛ fɛ ka baarakɛyɔrɔ in kow bɛɛ lajɛlen to abudulayi de bolo tiɲɛ yɛrɛ la abudulayi ye mɔgɔ seerelen de ye kabiri i n'a ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a yira k'a fɔ a ye dannaya mɔgɔ de awɔ mɔgɔ ɲɛnama de don kurazi b'a la baarakɛla de don ne bɛ fɛ ka baarakɛyɔrɔ in to a ka bolo kan nka ni kɔndisiyɔn dɔ ye n bɛ fɛ a ka n denmuso furu tiɲɛ yɛrɛ la o ye hakilina ɲumanba de ye ni abulayi kɔni sɔnna ka an denmuso furu a bɛna k'a ma furukɛ ɲuman ye nka i jɔ dɛ est ce que a sɔnna ko in ma wa a ma sɔn fɔlɔ dɛ nka n ye tan d'a ma a ka taga hakili jagabɔ ka d'a kan i tɛ se ka sɔn nin ko nasuguya ninnu ma su ko n'a dugusajɛ cɛ nka est ce que an denmuso in yɛrɛ fana bɛna sɔn wa o de kama ne nana kuma ɲɛfɔ e fana ɲɛ na i k'a wele ka kuma n'a ye ka n'a hakiliw yira ɲɔgɔn na e yɛrɛ b'i denmuso dɔn tubabuya jogo nin de b'a la k'a fɔ a bɛna na sɔn de anw de ka ale cɛ ɲini k'a d'a ma ne dalen t'o la dɛ ka d'a kan a bɛ miiri i n'a fɔ tubabuw kɛcogoya de i ye tiɲɛ fɔ ne b'o bɛɛ lajɛlen kalama nka fami ka hɛrɛ kosɔn ne bɛ fɛ a k'a faamuya k'a fɔ abulayi ye cɛ ɲuman de ye ne tɛna n'a forse k'a don furu la a ka hɛrɛ tɛ furu min na baasi foyi t'a la n bɛ kuma a fɛ nka n tɛ layidu foyi ta i ye dɛ baasi foyi t'a la ne yɛrɛ bɛ kuma a fɛ n'a y'a faamuya k'a fɔ nin ye hakilina ɲumanba de ye an bɛna hɛrɛba de sɔrɔ a kɔnɔna na baasi t'a la n y'a mɛn n bɛ taga kuma a fɛ n balimakɛ n balimamuso ɲɔgɔn hakililajigi de don yanni i ka tila video in lajɛli la a jateminɛ n'a y'a sɔrɔ i abonenen tɛ an ka page sanfɛ i k'i abone i bɛ video in aimer k'i hakilina di hakilina di yɔrɔ la k'a partager o kɛli de bɛ fanga di video ma ani ka page lataga ɲɛ ani ka courage don an na an ka baara la n terikɛ ne t'a dɔn mun de la halisa e b'a la ka i hakili jagabɔ nin ko in na nin ye jaabi direct de ye koyi sɔn k'i ka patɔrɔn denmuso furu i ka kɛ baarakɛyɔrɔ dirɛkitɛri ye a banna musa e bɛ ka kuma in fɔ cogoya min na ko in fana man nɔgɔn o kɛcogoya la dɛ ɲɛnamaya la mɔgɔ man kan tɛ ka opportunité dɔrɔn de bila ɲɛfɛ n terikɛ e yɛrɛ k'i ka lahalaya lajɛ i bɛ sɛgɛn min kɔnɔna na nin wagati in na i ka patɔrɔn ye baara fɛn o fɛn kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a bɛ fɛ ka o bɛɛ lajɛlen di i ma a ma kow gɛlɛya i bolo yɛrɛ k'i k'a denmuso dɔrɔn de furu ne bolo nin ye tɔnɔ fila de ye ni ne kɔni de tun bɛ i pilasi la i man kan tɛ k'i hakili jagabɔ nin ko in na yɛrɛ e t'a la ka mun faamuya layidu de bɛ ne ni mɛdina ni ɲɔgɔn cɛ wa ne bɛ fɛ k'a furu de nka a masaw ko k'u tɛ u denmuso furu i ma e yɛrɛ b'o kalama a fa hakilinata tɛna na falen munna halisa i bɛ ka boli boli a kɔ tiɲɛ de don nin wagati in na a fa t'a la ka sɔn nka wagati kɔfɛ a bɛ se ka kɛ a hakilinata bɛ falen n terikɛ ka tiɲɛ fɔ i ɲɛna i b'a la ka i yɛrɛ nɛgɛn de ye nin furu in tɛna na kɛ abada hali n'a sɔrɔ ko madina b'i fɛ hali n'a sɔrɔ a b'a la k'a seko kɛ yalasa ko in ka ɲɛnɛbɔ nka a fa tɛna na sɔn ko in kɛli ma ne bɛ fa in dɔn mɔgɔ ko man gɛlɛn k'a bɔ i b'a la ka sigi k'i ka tan pɛridi ni kusen dɔ bɛ bɔ faransi walima ameriki dɔrɔn u b'a di o ma k'i ɲɛ wagalen to musa ne y'i ka kumaw bɛɛ lajɛlen faamuya nka ɲɛnamaya in tɛ wariko dama dɔrɔn ye ne ba yɛrɛ ye ladilikanw dɔw di ne ma tiɲɛ yɛrɛ la u kan ka sɛbɛn ni sanu ji ye a ko n ma muso ɲuman sɔrɔli o b'i n'a fɔ réussite de a ko ko n'i ye muso furu muso min b'i fɛ a bɛ se ka ko caman ba de kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a sɔrɔ a ka ko daminɛ wari caman t'aw bolo n terikɛ an masaw bɛ kuma minnu fɔ wagati bɛɛ tiɲɛ b'u la nka bɛɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ e ba b'a la ka kuma ni muso dusukun de ne tun b'a la ka kuma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ i ɲɛna ɲɛnamaya in kɔnɔna na sinikow yɛrɛ de garantilen tɛ cɛ filɛ nin k'a ka antirepirizi poropose i ye i ma sɛgɛn foyi kɛ yalasa k'a sɔrɔ e bɛna na o to yen nɔ muso kama muso min fa yɛrɛ tɛ i ka ko la yɛrɛ musa wari tɛ se k'a to k'i bɛ mɔgɔ kanu yɛrɛ yɛrɛ a t'i n'a fɔ ni nin opportunité in proposera ne la dɔrɔn ne ka kan ka muso to yen nɔ ne bɛ muso min fɛ lamɛn ne tɛna na se ka décision ta i pilasi la walima k'i forcer k'i ladon ko in na nka ni ne de tun bɛ i pilasi la ne tun bɛ sɔn hali n tɛ n hakili jagabɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɔ mun ma ko kanu e t'o dɔn de
koto n segira ka na tuguni dɛ n bɛ fɛ an ka baro kɛ n'a sɔrɔ i nana mariyamu ko kuma in de la i bɛ se ka taga bɔ n ka so awɔ halisa mariyamu ko kuma in de don dɛ ne m'a fɔ aw ɲɛna ko mariyamu tɔgɔ man ka tɛ ka fɔ ne ka so kɔnɔ tuguni wa koto a mana kɛ cogo o cogo i denmuso de don tiɲɛ yɛrɛ la a ma ko ɲuman kɛ a ma silamɛya bonya a ye ko kɛ a ma hakili jagabɔ yanni a ka ko min kɛ nka a yɛrɛ jɔra a ka fili la a nimisara a ka kɛwale la nin san jan in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i y'a lafili o la e bɛna na kɔntine o ko kɛli fɛ fɔɔ ka taa se wagati jumɛn ma a ni ne ka yafa sɔrɔli yɛrɛ de man kan fo lahara don nka koto i den de don i joli de don esike mɔgɔ kan ka i joli lafili wa i ye pinisɔn min k'a la ne bolo o bɛ wasa kɛ o la e bɛna na kɔntine k'a pini fɔɔ ka taa se wagati jumɛn de ma ne kɔni bolo mariyamu sara wa su dɔnna a banna lamɛn a ye cɛ dɔw de sɔrɔ min bɛ fɛ k'a furu cɛ in b'a dɔn k'a fɔ den b'a bolo dɛ nka o n'a ta bɛɛ a sɔnna k'a b'a furu ne bolo o ye duwawu ye dɛ ne bolo o kan ka kɛ an bɛɛ ka nisɔndiya ko de e bolo ne kan ka nisɔndiya ni nin ko in ye e min ye ne dɔgɔmuso ye e bolo ne kan ka n kun kɔrɔta ko ka d'a kan cɛ dɔ de bɛna na nin muso in furu muso min ye an ka fami tɔgɔ tiɲɛ muso ka den sɔrɔ ka t'a sɔrɔ furu kɔnɔna tɛ cɛ ka tila k'i ban o den na ne bolo o ye maloya de ye maloya min ne tɛ se ka o sipɔrɔte n si bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na koto yafa a ma sa ala min yɛrɛ ye an dan a ko ko n'an ye baara jugu fɛn o fɛn k'a la ɲɛnamaya in kɔnɔna na n'an seginna a ma ka yafa deli a fɛ k'a bɛ yafa an ma kana na yafa ko kuma yɛrɛ de fɔ ne ɲɛna kow dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka efase ɲɛnamaya kɔnɔna na yɛrɛ de o bɛɛ yɛrɛ ka bɔ a la n sunnen de don kana na n ka sun baraji dɔgɔya ni nin manamana kuma ninnu ye koto ji dɔ fara i ka ɲamakuji kan a mana kɛ cogo o cogo i den de don koto n bɛ n kale i ye nin ye nin jamana in ka kow bannen de foyi de tɛ yan nɔ tuguni e yɛrɛ k'a jate minɛ ji tɛ yan nɔ kuran tɛ yan nɔ sira ɲumanw tɛ yan nɔ don o don denmisɛnninw b'a la ka boli ka bɔ jamana kɔnɔna na i n'a fɔ nin ye dugu halakilen de u b'a la ka ji sira de ta ka taga sa ji kɔnɔna na e bolo o ko bɛɛ lajɛlen jɔn de nɔ ye malankew de nɔ don kɛ kabiri u nana pouvoir la u ye jamana in tiɲɛ de corruption détournement u ye jamana wari bɛɛ lajɛlen ta k'a tila u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a banna dɛ mun yɛrɛ b'a la ka n dabali ban hali u t'a la k'a ko dogo yɛrɛ tuguni e yɛrɛ k'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la minisiriw ka fara depitew ni mɛriw kan a bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ nagalamɔgɔw de ye hali n'i tɛ se baara la il suffit seulement i ka kɛ malanke dɔrɔn hali ni kɔnpetansi t'i la hali ni alifabeti de ye u b'i ta baara la i ye tiɲɛ de fɔ dɛ n k'u ye jamana in ta otazi de la kabiri ɛndepandansi wagati u bolo ko jamana ye u dɔrɔn de ta ye u filɛ ne k'a kɛ lenburuba de ye k'a sigi u yɛrɛ dɔrɔn de da la e yɛrɛ k'a jateminɛ kɛ sira ɲumanw tɛ yan nɔ dɔgɔtɔrɔso ɲumanw tɛ yan nɔ musow denw b'a la ka tile ka sa u jigintɔ la k'a kun kɛ matɛriyɛli kow ye nka n'olu yɛrɛ ka mɔgɔ min banana o bɛ taga furakɛ faransi tiɲɛ yɛrɛ la il faut que kow ka falen de ye malankew ka pouvoir bila fila dɔ fana ka na pouvoir ta an mɛnna u ka jɔnya la yɛrɛ de kabiri san bi joli joli u b'a la ka an ka jamana yiran i n'a fɔ ŋɔmi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in tɛ se ka taga ɲɛ ni anw de ma na pouvoir la tiɲɛ don bi jamana in ekɔnɔmi bɛ anw de bolo ka d'a kan an de ye feerekɛlaw ye banki bɛ anw de ka bolo kan nka o dɔrɔn tɛ wasa kɛ en tant que anw filaw n'an ma pouvoir in de ta wagati bɛɛ an minɛnen don an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ dunanw de n bɛ n kale i ye ni fula ye pouvoir ta don o don jamana in kɔnɔna na san duuru dɔrɔn an bɛ jamana in falen an bɛ na ni sɛnɛkɛminɛnw ye ka sɛnɛ kɛ jamana kɔnɔna na ka sira ɲumanw dilan dunkafa bɛ sabati hakilisigi bɛ na nka k'a to nin bolo jugu in kan jamana in b'a si kɛ nin kɛcogoya la tantɔ mɔgɔw tɛ ka mun faamuya u b'a la ka mana de biri mɔgɔw ɲɛda la anw bɛ sa kɔngɔ ni minnɔgɔ la olu yɛrɛ bɛ dumuni dumanw dun u bɛ si kilimuw kɔrɔ hali u ka mobiliw kilimu de b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i ye tiɲɛ fɔ e yɛrɛ k'a jateminɛ u b'a la ka population manipuler cogoya min na u b'a la ka an damaw bila ɲɔgɔn na yalasa olu yɛrɛ bɛ se ka to pouvoir la cogoya min na nka mɔgɔw tɛ k'o faamuya mɔgɔw b'a la ka bin u ka piègew kɔnɔna na i bɛ fɛ n ka kuma tiɲɛ fɔ i ɲɛna nin ye nin jamana in kow bannen de ye taga ɲɛ foyi de tɛ yan tuguni o de don kɛ ni mɔgɔ min ye tiɲɛ fɔ u b'i minɛ k'i datugu n'i ye dennɔseli kɛ u b'i labila n'u y'a dɔn k'a fɔ u tɛ se mɔgɔ min na u bɛ sɔrɔ ka dɔɔni don o da o fana b'a da minɛ e yɛrɛ k'a jateminɛ an den minnu kalala yan nɔ u ye diplôme sɔrɔ nka u t'a la ka se ka baara sɔrɔ jamana kɔnɔna na a bɛɛ kɛra tewulila ye gɛrɛn kɔnɔna na o wagati kelen na u b'u yɛrɛ denw bila ka taga kalanw na europe ni jamanadenw ka wari o kɔfɛ sa u bɛ sɔrɔ ka na mana biri an ɲɛda la ko lajinɛ ye fami kelen de lajinɛ tɛ fami ye dɛ bɛɛ lajɛlen b'a la ka i ka hɛrɛ de ɲini ka mɔgɔ tɔw mako sa ɲɛnamaya in bɛ i n'a fɔ zero de a bɛ tourner de don dɔ la an fana ka turu bɛ se an bɛna na différence yira u la n'ala sɔnna a ma o don bɛ se n'o don sera don min na jamana in bɛna na développement yɛrɛ yɛrɛ dɔn aw y'aw abone o dɔrɔn de bɛ se ka kurazi don an na an ka baara la a ka di e mɔgɔ min ye yalasa ka se ka nin video tɔ sɔrɔ walima nin video in n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw il suffit seulement i ka t'i abone an ka paziw sanfɛ tel que youtube walima facebook walima tiktok walima whatsapp video kura bɛ bila don o don à partir de 17 heures aw k'an bɛn sigira wɛrɛ la